sabali mun kelen de bɛ e ni tɛnɛ cɛ e ma foyi den kelen de tɛ ne ni tɛnɛ cɛ teriya kɔ
sabali mɔgɔ bolo fɔ ɲɔgɔn o kan ka k'i bolo la i sutura la ba di mun kelen kama e bɛ tɛnɛ kun don i tɛ sɔn ka kuma
ma Dugumaw bɛ ka kuma caman miiri wa n b'a dɔn nin maa caman de kɛlen don ka bisigi a kunna o ko caman maa teri fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a laɲini ka maa min mabɔ i la bɛn ne jɛ foyi sabali i dun kana to i fa
ne ko e ni makura ka nin kɛlɛ jɔn de donna aw ɲɔgɔn cɛ walima mun de fɔra aw ɲɛna aw dun k'u ka di o ma kɔni
jaba ne ni makura ka nin kɛlɛ ye cɛko kɛlɛ de e bɛ da o la ee cɛko kuma o to pewu pewu pewu pewu o don na musa ye ne lajɔ kungo taga sira la f'ale ka jɛ ne fɛ musa jɔn musa fila bɛ dugu in kɔnɔ yan musa koloko jugu in ne bɛ na fɔlɔ aa taa dɛ n'i bɛ musa nɔfɛ kɛlɛ la i daga wuli teli kɛla o kama kɛ ha i bɛ bolo su i yɛrɛ ɲɛ la musa ye koloko juguba de
a ni ce kɔrɔ nba a ni ce nba kori baasi t'a la nba ɛɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ i k'i hakili to a la dɛ barisa jigiya min bɛ ne na bi ani balimamuso kelen pe min bɛ ne bolo o y'ale de ye

Eh, walayi kɔni a kun kɛra fama ye dɛ ee eh, sira a kɛra tunun ye koyi a ye digilen bɛ nakɔ in na yen walima i ka so kɔnɔ e tɛ bɔ yɛrɛ fiyewu e fana tɛ bɔ la koyi nka ne ka fisa ni e ye koyi ayi
ee eh, ala ne t'ale dɔn ale jɛn ɔ e t'a dɔn wa kulubali dɔgɔmuso tɛ wa naɲuma ee Ah, kulubali dɔgɔmuso eh, kori i ɲuman nana eh, denbaya bɛ dugu maa ɲumanw bɛ a ye bisimila taara san dɛ ala y'an bɛ ala tanu sira kibaruya jumɛn bɛ eh! an bɛ waati min na i ko bi kibaruya min bɛ yen kibaruya dumanba tɛ dɛ jara kɛlen ka ne ni siri ka da ne kun bi ko f'a k'an denmusonin kelen ta k'a di e, e, e, cɛ de b'o nɔfɛ ko f'a k'a dalo ala mɛlɛkɛnin ma don ye don m'a ye ne ye sɔn jalen si so kɔnɔ yan bi n ko n'i ye n sigi n t'a fɔ yɔrɔ dɔn n'i ye n jɔ n ta n ta n t'a da yɔrɔ dɔn
sira n'i y'i ta fɔ min bɛ ne sɔn kan sisan ne yɛrɛ de b'a dɔn
e fana wa kulubali fana kɛlen don k'i ni siri ka da n denkɛnin kan kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ ko fo n'a tɛ muso ta o ka fisa ne ta ye o muso ta fɛnɛ o tɛ diyagoya dɛ a bɛ k'o k'a dalaminɛ kala de ye dɛ k'a bɛ musoninncinin ta alo kulubali kelen kelen kulubali kana sɔn dɛ wuli k'i jɔ kana sɔn
o tuma o a cɛ ninnu bɛ fɛ k'aw faga dɛ ne dabali ma ban
Naani ma sabali sa e kɔrɔw don e kɔrɔw tɛ yan a fila bɛɛ ye ne kɔrɔ ye kɛ a ko n ma taa ka ne yɛrɛ bolo dan sa wa n bɛna mun de fɔ nin ko in yɛrɛ ye ne dabali bɛɛ ban ne kɔni ne tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ hali ni jara ye nin ko da ne kan ka ne sira sen fila to duguma nin tɛ kɛ yan ee sira i bɛ nin ko in bila de koyi i b'a to ni ninnu ye nin kɛ cogo o cogo a bɛ bɛn o ma jɔni ne ye n den wolo bɔrɔkɔ bɔrɔkɔ la k'a to tobi kɛ yan a sangosi a to sigi sikɔrɔ ne y'a bɛɛ kɛ yan k'o bɛɛ ton waatinin kelen den bɔtɔ ye nɔgɔ la fo ka t'o di dɔ ma n ye ɲɛgan min kɛ ka n denmusonin kelen bila ka t'o ɲɛgan ɲɔgɔn kɛ n t'o kɛ ne tɛ sɔn o ma dɛ hmm.
sira e ka kuma tɛna se ka to k'e bɛ jara bɔ a dalakan kan a bɛ bɔ nin kan a ka bɔ nin kan diya la walima an k'a bila goya la i kɔrɔw don taa kuma u fɛ u fana k'a lajɛ kɛ maa kelen bɛ se ka kuma min fɛ u k'an diyaɲɛ ko k'an ye dɔɔnin u b'o kumakan minɛ o ye dɛ
Eh, nin y'e bɔtɔ ye min nakɔ la ɔ nin ye ne bɔtɔ ye min i donna nin waleya la a mɛnna ba min ka di i ye k'a fɔ ko nin ye ne bɔtɔ ye nakɔ de la nin tɛ baasi ye e ni ne bɛ fara ɲɔgɔn na hali a ti mɛn wa i bɛ waleya min na dugu in na i kɔnɔ ne t'a kalama

i ye dɔgɔyalima min lase kulukutu ma nin ma diya n ye hali fitini
kulukutu de y'o f'i ɲɛna
awɔ a y'a fɔ n ye ne ko jaba ne b'e ɲininka o kulukutu ɲɔgɔnna denmisɛnnin olu bɛ se k'a fɔ k'ale b'a ka ci fɔ ne ye kanu kuma fɔ ne ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a man kan tɛ k'o kɛ nka i fana f'i k'i kuma fɔ cogo dɔn cɛw ma a mana kɛ dɔgɔ denmisɛnnin ye cogo cogo cɛ de don i k'o bila i hakili la ɛ eh, n'a fɔra k'e ko ko e dɔgɔnin de don ko o man kan tɛ ka kanu kuma ta k'e sɛgɛrɛ o a ɲɛfɔ a ɲɛna dɔɔni dɔɔni a b'a faamuya e yɛrɛ tɛ kɔrɔ ye ka ban

Mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ee jara nin ko bɛ fɛ ka kɛ ne bolo baara ye koyi e cogo di ee jara n b'a f'i ɲɛna depi ko in kuma daminɛna han ne garisɛgɛ de sirilen don wa mun de bɛ ne la wa ne tɛ ka ɲɛ foyi de dɔn
kulubali kana na jɔrɔ o la koyi e dan kɔni ye dɔrɔn e ka don dɔgɔda jara ee i ko ten Ɛɛ n'o tɛ nin ko in hami bɛ ne na bi dɛ. Ee ayi i hakili latigɛ ee ne ni e kɔni cɛ wa.

Mimi nataka dugu wako. Awo. Mimi nataka la ni sera ka sababu do sɔrɔ ngal do jura. Wa ni sera ka ngal do jura fo. Sabula. Ni na maya kono ka dugu. Oce. Na kam dan dogo na.

Ɛ a bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ filila koyi. E Kulubali terikɛ kɛ. O don ko ne ma bɔ aw fɛ e yɛrɛ ye ji soli k'a di ne ma. Ɔ ee wa. Ɔ ne don. Aa ne de jo t'a la. Ee n bolo fila bɛ n kɔ n b'o yafa deli. Ayiwa.
N'i y'a minɛ o ma kɛ. Ee mɔgɔ dama min bɛ taa anw fɛ yen. Ne bɛ n kun biri ka ji di ne tɛ sɔn hali ka
a tigi ɲɛ yɛrɛ lajɛ i ye tiɲɛ fɔ koyi ɛ kulubali kɔni a dɔnbagaw de ka ca mɔgɔ ɲɛnama don kɛ dɔɔnin awɔ kɛ n mana n sennayaala nin buruburunin ninnu ɲini na wa a bɛ logomaba ninnu ɲagaja ee o ka ɲi o ka ɲi ee nin ka ɲi koyi nin ee nin y'a ɲɛnama ɛɛ ne tun b'a fɛ ka n den ka e ɲininka o ka di awɔ a ka di

kana n bila kɔntan fu la ten dɛ ayi o tɛ ayiwa o tɛ tile fila in na bɛɛ i bɛ kibaruya dɔ mɛn o tuma o ye dugawu yɛrɛ jaabilen ka sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ sa kɛ ko a ka teli ɲɔgɔn de nɔfɛ

bila ka ne dalateliya ko dɔw yɛrɛ la ayiwa basi tɛ n'a kɛra cogo min na tile fila in na i bɛ kibaruya mɛn ɛ n'o tɛ ee i ka ɲi i ye muso ɲɛnamaba de awɔ ne kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ ka ne sukaro wula in na cogo min kana kɛ cɛ min bɛna bɛn ne ma o bolo bi yɔrɔ ɲana dɛ e kɔrɔkɛ kulubali wa ayi jara kɛ ee

sira jɛma in awɔ e n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn de ne tun t'a dɔn ko e ka so de ye koyi o don an tun bɛ baro kɛ e ka du kɔnɔ yen yɛrɛ ne ni n kɔrɔkɛ muso kɔni
ayiwa basi tɛ ɛ o ka ɲi o ka ɲi n'a bɛ baro kɛ n'aw bɛ ɲɔgɔn faamu ɛ o ka ɲi kosɛbɛ